ndị be anyị ekele m unu hmm. a sị m ka m jụọ ee gịnị kpatara o ji abụrụ na ọ bụrụ na ndị ọcha kwuo na ihe a dị mma maọbụ na ha kwuo sị nekwe ka esi eyi akwa ma ọ nekwe sị ka esi aga ije ma ọ nekwe ka esi ekwu okwu ọ bụrụ nyanwa ga-abụ ebe anyị niile ga-azọdo ụkwụ dịka ndị isi ojii hmm? dịka ndị Igbo maka na ọ na-agbagoju m anya ịbịa asị gị class asị gị na class bụ mgbe ị na-eme ihe ndị ọcha sịrị ka emebe ọ nyanwa bụ class iyiri akwa nke gị ọ bụghị class abịa mmadụ asị ee ka egosigo ka egosi akwa eyi ọ bụrụ na iyi akwa akwara akwa sị ya ọ ụka ka ị na-eje kedu onye mere ka ọ bụrụ na akwa anyị bụ akwa eji eje ụka ma akwa anyị bụ akwa eji eje ịgba nkwụ akwa anyị bụ akwa dị ọ bụrọ akwa eji arụ ọrụ ọ bụrọ akwa eji eje eh, ule maka ọrụ ya bụ interview ọ bụghị akwa eji eje ikwu okwu na conferences ikwu ije nnọọ ebe ndị mmadụ nọ ọ bụghị akwa eji eje court hmm, ịghọtago ọ bụghị akwa eji eje ebe ọbụla dị mma ọ akwa eji eji aga ụka ma eme ihe ndị ọzọ maka gịnị na ndị ọcha kwuru otu ahụ ikwu asị gị that is not the standard that is not the class ịghọtago m wee na-ajụ gịnị kpatara o ji abụrụ na ọ ihe ndị ọcha kwuru bụ ihe bụ class bụ ihe bụ standard na nke anyị ada abụ class na standard maka na kemgbe m bịara ebe a ọ bụkwa na m yiri akwa m ịhụ na ọ na-atọ ndị mmadụ ụtọ a na-asị gị hey you look so good you look so beautiful na ịmaka na ịdị mma n'anya ịghọtago ọ na-atọ ha ụtọ ijila akpa ha na-asị hey na ọ ga-adịkwa ha ka ha nweta ụdịrị nke a ime isi gị asị gị oh hey a na-emetụgasị ego ayọrọ ga n'isi gị ha asị na ọ maka na ha chọrọ ya m wee na-ajụ kedu ka anyị si wee wee nyochie wee kpebie na ọ ihe ha kwuru bụ ihe bụ nya ekwucha ọ kwụrụ maka na ha kwuru otu ahụ ebe ọ na-abụ ịpụtakwa ịhụkwa na otu ị dị dị ha mma mana ọ bụrụ be anyị ka ị nọ mmadụ a wee na-akọ gị ọnụ maka na iyi akwa igbo na ị na-asụ asụsụ igbo na isi gị dịkwa ka isi ndị nka na imehọ isi igohọ nke na-ewu ewu ịghọtago nke ga-eme gị ịkwụpụta nnọọ ka ụmụ asa ịghọtago m wee na-ajụ gịnị kpatara maka na ụdịrị echiche a na ọ na-abụ m nọkata m na-ajụ ya bụ ajụjụ n'ime onwe m kedu ihe kpatara ọ ha nwa mere anyị ka anyị nwazi jizi aka anyị eme onwe anyị kịta ọ bụrụ na ị nwere o nwere ihe ị ga-atinye n'okwu a gị za m ọ bụkwa na o nwere ihe na ya na-ajụkwa ya bụ ajụjụ na-aga ekele m na anọ m n'ụlọ akwụkwọ ugbu a mana unu amago na m anaghị enwecha ohere nnukwu ya bụ mgbe ọ bụla m nwekwuru ohere mee ya otu a ka o wee na-atọ ụtọ ị ghọtago ekele m unu